igbo ndị ọma na-ekili anyị igbo mụrụ m ekene m ụnụ aha m bụ Precious Ọkụchukwu Okafọ nke na-ewetala ụnụ ndị ama ama n'oge igbo amaka a sị m na ọ ga-adịrị nwa afọ igbo ọbụla na-ekiri m ugbu a ọ bụrụgodị na ide ekiri m ama m na imecha na ị ga-afụkwa m ọ ga-adịrị gị na mma etu anyị si eme ya ka anyị sikwa bịa n'izu ụka a, anyị na ofu agadaga nwa okorobịa na ebe a nụwa agadaga nwoke agadaga maazị igbo mụrụ nwa ebe a ụnụ ụfọdụ igbo na afọgoro gị ime ya ka eji ekenechi ya maka anyị na ya ga-akpa nkata ihe gbasalụ ana igbo gbasalụ nyanwa gbasalụ ana igbo gbasalụ ezinụlọ gị gbasalụ ụmụnne gị na ụmụ gị ọ ga-adịrị gị na mma igbo amaka ndị eji eje mba igbo mụrụ m na-ekilini ndị ama ama nke Precious Ọkụchukwu Okafọ na-ewetala unu na Igbo Amaka maka na mụnwa bụ adaọra ukoh ada unu ada ndị Igbo na-ekilie
daalụnụ Igbo Amaka ndị eji eje mba
em ka anyị kenee onye ọbịa anyị nwere n'ụnọ taa maazị anyị ekene gị daalụ nụ kenee ndị igbo na-ekene anyị.

achọrọ m ịjụ gị kedu em Illbliss kedu ezigbo afa gị okay ezigbote afa m bụ tobechukwu afa igbo m bụ tobechukwu afa oyibo m bụ melvin then afa nna m bụ ejiọfọ
tobechukwu melvin ejiọfọ ejiọfọ mm. ọ ga-adịrị gị na mma kezi ka Illbliss kee ka afa si ọ afa ịma ịma ndị ụdịlị egwu m na-agụ ife a na-akpọ egwu m na-agụ bụ rap ịmago so ịma mụọ na-agụ rap n'onu ada m agụkebe n'onu igbo mana m na-agụ ife niile m na-agụ bụ ọ na-adịbakwa n'oyibo but m na-abịakwa ntinyekwa igbo na ya m bịa ntinye igbo ka fa malụkwa ebe m si wee bịa ma- ma- mana omenaanị dị mkpa ife ọbụla ị na-eme ka ị na-egosikwa ebe i si wee pụta ịmago so Bliss mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ na mahadum na Nsụka ebe a ka m nọ wee ka m nọ chọba nnọọ afa m ga-aza m nọọ sị okay ka m zabagodu Bliss ịmago nọkata ntinye Illbliss na ya ịmago just a na-etinyekọta ka ọ na-adakwa ụda ịmago so mgbe a ka m bido zaba zaba Illbliss ịmago zalụzie ya nnọọ pụta tinyekwuo Dat Ibo Boy na ya ka fa malukwuo na na nyele ya na adaezie ezo adaezie ezo
mm. kedu ebe i si wepụta n'ala Igbo okay abụ m onye Imo onye Nkwere hmm. eh, Ụmụkọ Nkwere n'Imo steeti onye Nkwere mana eto m n'Enugu n'Enugu ka a mụrụ m ịhazi na ọ sọ ndị Enugu sọ ụmụaka ndị Enugu ji ah, na anyị na-eti eti anyị na-eti eti eh? i nenekwa Flavour nenekwa Raw nwanne nenekwa Phyno ịmaga anyị erika then o nwekwu ndị nke ị na-amarọ fa erikakwu na-abịakwu so but anyị nwa anyị abịago kpọghee ụzọ i nekwuo ndị J Martins nya nya nwa tokwuru n'Enugu mana ọ bụ onye Abịa but o too n'Enugu ọ- mana o too n'Enugu ma MC Loph of the blessed Loph of memory. s- you know, so Loph bụkwu Loph bụ onye Anambra Loph bụ onye ka onye Ọka onye Ụmụnze sorry mana o so- o tokwa n'Enugu Je- mụ na ya jekọrọ akwụkwọ na Nsụka Eh, so otu akwa ka anyị niile ra nnọọ mgbe anyị na-eto n'Enugu jọ na-emekwala ife anyị na-eme ife egwu afọ unu niile si n'ụlọ akwụkwọ

a mụ gị n'Enugwu Mm. one ka unu dị na be unu anyị dị ịbụọ mụ na nwanne m nwoke nwanne m nwoke nke tọ nke tọ m you know, afa ya bụ Muna Munachim Munachimso ọ nya nwa bụ onye tọ m so sọsọ ụmụ nwoke naabọ ka unu so ịbụọ ka anyị dị ka ezi ama m na nwaanyị abatagolu Ah, E- enwego na ya enwezi na ama m Eh, na ya Ife anyị anụgo- ejeje- ka je nụta nwaanyị ọsịsọ mba anụgo nwaanyị mụ anụgo nwaanyị nụ nwanne m nwoke anụgokwu nwaanyị mụta ofu nwa mụwa ka na-achọ nwa ka na-abịagodu

Aunty Linda Nursery ka a na-akpọ obere ụlọ akwụkwọ ahụ ebe a ka anyị nọkwa gụọ dị na GRA n'Enugu eh, ebe fa na-akpọ ogbe anwa bụ GRA so ebe akwa ka anyị nọ mee ọta akara ebe a ka anyị nọ mụba n'akwụkwọ eh, primary wụkwa n'Enugu Ekulu Primary School n'Enugu kwa ka m nọkwa secondary school bụ n'Enugu kwa University Secondary School n'Enugu gụchazie na Owerri

nwaada akụ eh, secondary school enwejuo ekele m ọdọ si na ọ dị n'ime Owerri town mana ọ bụrụ na ị gwasị ya ụmụnne gị ndị na-ekiri ya owezie echi mm, mm. onye bịa ikele mgbe na gị na ya bụ nwanne anyị anwụ di ya si a na-asị nọọ nwanne anyị nwoke dị ife ana mụnwa godi ya kpọlụgodo unu maka na a sị na ebe mmadụ nọwe mụ mmadụ wee too mm. ebe a ka ọ ya aka karịsị na ya si otu o si na-adị ndị Enugu anyị na-azụpụta unu afụ ka anyị si azụpụta ụmụaka chara acha ndị niile na-akụrụ unu egwu unu chọ ịfụ ka anyị si azụpụta fa E, ọ ga-adịrị gị bụ onye na-ekiri m mma anyị ga-eje ka anyị kụtụrụ egwu nwanne anyị nwoke anyị kụtụ egwu ya, anyị anyị zụtụkwa obere afịa anyị anachite azụ anyị na ya ka nọkwa na-akpa nkata bụ ife dị ezigbote oke mkpa

Mm, ịmakwa na egwu egwu dị na-adịkwa na ọ na-adị adịbakwa n'ọbala ofu onye egwu dị n'arụ nụ bụ nne m nụ. so mgbe anyị na-etokwa ọ bịakwa ịmago ọ na-egola- ọ na-ego egwu ịmago ọ na-ego egwu ọ na-akpọkwa o go na nk- nke a na-akpọ cassette o gokwa na nke a na-akpọ record ịmago so anyị too egwu ju be anyị ka anyị na-eto ịma- ịmago so ọzi ka anyị na-etozi ka nwanne m nwoke bịa kpọọ m sị m ma m anụnụgo ụdịlị egwu anụwa anyị nọ na-ege nnọọ ife niile ene- ife ọbụla bata nnọọ nne m gote nnọọ anyị na-egekwa ịmago na-agbakwa na-agbakwa agba ịmago so anyị wụ ụmụaka ma nnọọ na like ịgba egwu so ndị ndị mmadụ bịa be anyị ịmago ịmagonu ka nne na nna na-adị fa chọ igosi ndị ọyị fa na ụmụ fa na ụmụ fa makwa nke na sokwa na ndị ndị na-eti eti ọ sịkwa fa ngwa ngwa gbaalụnụ aunty egwu ka ọ- ọ fụ gbaali egwu Chris Okotie gbaali egwu Onyeka Onwenu anyị na-agbakwa ọnụ ọchị ụmụaka so ọzi my brother bịa kpọọ m mgbe m totetugo nwantịntị mgbe m banyego you know, banye n'ụlọ akwụkwọ ọfụma na-ajụzi sị m ma m anụnụgo ụdịlị egwu anụwa wee wetazie cassette wenata ya n'ụlọ anyị wee na-ege wee wụlụ ife mgbe amadị m ife a na-akpọ ụdịlị egwu anwa bụ rap so ịmago ngebe ya sị kee ụdịlị egwu bụ ife anụwa mmadụ nnọọ beat ịmago ọ na-akụ nnọọ ịgba na-akụ nnọọ ọ just na-ekwu okwu n'elu ya na-ekwu okwu n'elu ya ịmago otu ọkwa ka m bido so nchọbazia ụdịlị egwu anwa nchọta nke a nchọta nke a ịmago before m malịa like bịa ndetube ya n'akwụkwọ ndetube ya n'akwụkwọ like nge ndetu nge ndetu ịmago before m malịa ndebe nke mụnwa mgbe m banyezi mahadum na na Nsụka m bido debe nke mụnwa si- from there zi- etikalụzi ya so ịmago but my brother did gosi m ụdị egwu ada agụdị but but but ka ụwa dị ọ just welụ ya gosi gị gosi gị ịmago ka ị ga-esi wee so egwu bịa egwu enyelụkwa mụ aka mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ na Nsụka maka ọ bịa na-eme gị ịmago ịgbago ịkwụba ife mmụta Nsụka Nsụka deje ị dị ọyị ime aga amakwa ịma enwerọ ka ị ga-esi gaa n'akwụkwọ na Nsụka ị hapụ ịmụta ya ka fa si asụ ma ọ bụnagodi ya amụta otu fa si asị kee ka ị mee kee ka isi ya ka ebe ị na-aga ị jekọ wee deje

arọ arọ eh, em, mgbe m batacha ụlọ akwụkwọ eh, eh, nke Na arọ izizi izizi arọ izizi mbata. eh, mbata bụ na ebi m na ebe a na-akpọ Zik's Flat na Nsụka bichazie ebe ahụ ahụ ịmalụ Ọ pụzie. kwapụzia bilizia na na ụlọ obere ụlọ a na-akpọ boys quarter bili n'azụ nọbizia n'ime N'ime n'ime skuul kwa m agụzia arọ abụọ arọ atọ arọ anọ gụọ arọ ise maka strike ndị a bịa gbaa strike anyị niile anọrụ n'ụlọ agụkata na ana so mgbe anyị nọ n'ụlọ ka anyị nọ n'ụlọ mụnwa bụ nọ n'ụlọ you know, ndị ọzọ na-etigharị mụnwa na-edekwa the egwu so the egwu bịa nnọọ n'ime isi m ọ dị- ọ dị jụụ you know, ọ wụ ife ndị ọgbọ m na-eme ọ bụkwa mgbe na ọ ahụ ka bụrụ m na mụ na na-anọ. ya tukwu otu a

na onye a bụkwa nnọọ It's true. ezigbote nwa It's na-egwuru true. onwe na-emela onwe ife ya ọkwa chukwu mana bịa- ịma egwu ya onwe mụwa n- mwepụ egwu m debe ya n'akụkụ mụwa na- with- ịmago mwepụ the egwu mụwa na onwe m otu otu m dị otu chukwu si kee m m na-adị edebekwa ya n'akụkụ then debekwa n'akụkụ na mụwa ịmago anụkwugo nwaanyị so m na-adị etinye arụ ọfụma m bịa nnọọ nọlụ ka ọ bụ na egwu adịrọ otu a ka ị ga-esi na-ebi ndụ gị na enwekwa nke bụ nke gị nke bụ otu isi chukwu si ya bụ kee na ọ gị bụrụ na nwe ka anyị si wee gbabata be gị ugbu a ịbụ onye jụrụ oyi ịbụ onye na ọ bụrụkwa na m jụrụ oyi rinne but adị m alike ikwu okwu rinne mụwa na-efe ilu na mụwa na-efe ilu na okwu ya mụnwa ka m gwa ya eziokwu ya okwu nine ọbụla m na-achọ ikwu ọbụna ọ gbasara ego ada m ewenikwu onu m the only time na-eweni onu m bụ ọ gbasa ego then ị na-ekwelu chukwu ukwe n'ụka ọkwa the only gbaa ka m ga-gbaa nwa ka ị ga-afụ nnọọ ịmago ụdị mmadụ m bụ ọ pụta ọ bụkwa ma ndị nke ọzọ no ọ bụrụ ọ bụrụ ka ndụ ndị egwu dị iche mụnwa dị iche ịnọlụ na-ede egwu ọ dị iche ọwụ dị ọwụ- ọ- ha ha abụọ na-aga kọ- nne m bịa mwefee Ịna-ewep- ha abụọ ịna- ee, ịna-ekewa ya, nke ọ dị nkewa ya n'onwe ya. ee. nwekwa ndị ọ na-adịrị otu ahụ nwee ndị nke ọ bụ otu ọ dị n'egwu egwu ka ọ dị ka ọ dị you know, ọ na- ọ na-amanye amanye ọ ka Chukwu si wee kee anyị anyị ekwugo kedu ị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ political science ya bụ maka politiks maka ndị ndọrọ ndọrọ pọliti ndị ọchịchị. ndị ndị nọ nọ- ndị nọ n'ọkwa ndị na-achị anyị ka fa si achị anyị ka ka anyị si wee chigide onwe anyị wee luo ebe anyị nọ taa even mgbe ndị army na-achị anyị you know, ka anyị ga-esi ganwu n'iru ka ndị ọzọ obodo ndị ọzọ nwegasị isi si achị onwe fa wee chịpụta onwe fa wee dị otu fa dị tata You know, so political science ọ maka ọ ọ- ife anyị gụrụ n'akwụkwọ na akwụkwọ kịta ka eke

otu isi nọ ebe o nwe onye na-achị gị ihe m mụtara n'ụlọ akwụkwọ bụ na ka esi ahazi ọchịchị otu anụwa anyị nọkwa otu anụwa anyị nwefu onye nọ ebe anụwa na-ene ya anya ka ọ bụkwa na ihe niile nọ ebe a gara ọfụma na ị bịara ọrụ n'oge na mụnwa lutere ebe anụwa na onye na onye ji kamera na-ese ihe anyị anyị na-ekwu kịta anụwa na ọ bịara ọrụ na a kwụlụ ya ụgwọ ịmago so ọ i- ife ndị oyibo na-akpọ ya bụ hierarchy ife a na-akpọ ya bụ ọnọdụ ka onye a si onye na-agwa onye a onye nke a a- agwa onye nke a until e luo onye- n'onye isi then onye isi enwezikwa onye ọ ga-asị bịa why emerọ nke a why emerọ nke a so ọ otu anụwa ịmago a na-akpọ ya hierarchy ya na organization so otu a ka m si burukwu ya tinye ya n'ihe mụnwa na-eme kwa ụbọchị just ka ọ dịkwa ka ihe niile dịkwa ka ọ ghara ịdị ya ya ya ka a ghara ịyasa ya ihe anyị na-eme ndị na-eti egwu ọtụtụ n'ime ndị na-eti egwu amarọ otu esi a- ahazi ihe ha na-eme so fa tichaa egwu before ị malụ ya maybe 3-4 years nụ na o tikago o nwerọzi ego nwerọ ego e ji o nwerọ moto o nwerọ ụlọ mana ị nekwaa anya arọ ịtọ e, anọ gara aga mgbe ọ na-ewu ọ dịka na ọ ma nwụcha so ọkwa ofu ife a na-enyelụkwa mmadụ aka na ịmago ma ị na-organize kwa ka i si eme ka i si ebi ndụ gị so nke a nke m mụta n'ụlọ akwụkwọ hmm. ha sị na m anaghị eme ka artist Ide Ọ- emekwa. ọtụtụ ndị sị na m anaghị eme ka afụzi artist ndị wee chelu na i si ofu eh, amazi m ma a sị ndị si Abuja ndị si ugwu ndị na Mba. chọọchị wee bịa mgbe abụ m maka na ọ dịka onye na-edezi ọ dịka onye na-ed- na-ahazi Hmm. ị dịka onye si ebe a na-ahazi ihe wee bịa dịka otu anyị si wee je gụọ maka nhazi ọchịchị obodo i wee ihe ahụ ị gụrụ mm. tinye n'ime egwu anyị na-agụ ka m gwa gị ya plus ma i wepụgodu ihe m gụrụ n'ụlọ akwụkwọ mgbe m pụta n'ụlọ akwụkwọ mgbe m mega ife ihe NYSC ịgbala eh, odibo ịgbala Nigeria odibo ka m na-agba odibo m bido gbaba odibo n'ụlọ akụ hmm. so anọ m na-alụ n'ụlọ akụ si ị batakwa n'ụlọ akụ ofu ihe a m na-ekwukwa maka organization hierarchy otu a kwa ka ọ dị alụ m n'ụlọ akụ arọ atọ hmm. arọ atọ ka m na-apụ ụlọ akụ agbagonitego m ịmago so alụgo m ya gbagonite ọfụma nwee ndị mụ- ndị mụ- mụnwa na-achịkọkwa ị ghọta so but n'ihe a niile kwa m nọkwa na-ede egwu m you know, nke a kwa dị- dịkwa different E- e- ihe m mụtakwa n'ụlọ akụ dịkwa iche ihe m mụta n'ụlọ akwụkwọ dị iche so ị bịa wekọta ha niile ị fụ na gị na n- ị ga-adịnata iche o nwere ọ bụrụ na ị chọọ ịdị ọ bụrụ na na ị na-akpacha anya na-etinye arụ ọ na-eme nganga mana ọ ife ị mụtago and otu a ka mụnwa si chi ime ya achọrọ m ị nee m anya ị sị na onye a nụwa na ndụ ya dị otu a otu a ọ na ọ da-ahazi because ndị mụ na fa lụchagokwa n'ụlọ akụ fa bịakwa fa na-akpọ m n'igwe na-asịkwa m ah bros anyị na-afụkwa vidio bros ị na- ị na-eme nke gị n'iche ọ dị n'iche jisie ike o biko anyị nọ anyị na-asọpọtụ obi gị aṅụli ya na-akpakwu fa obi aṅụrị a sị ee, na anyị zuo onye a na nke ya dị iche eziokwu na nke ya dị iche mago so ọkwa ife a niile bụkwanụ chukwu ọ bụrọkwanụ na mmadụ amakazi ife niile na chukwu bịa ọ na-ahazi gị ị chọọ if- but ị ga-ama ife ị chọ ị ga-amanata ife ị chọ ọ dị mma kedu ụka ị na-eje mba abụ m katọlik abụ m mana ị katọlik na-ekwu okwu ka ị na-ekwu okwu ka onye nne gị ma ọ nna gị nọtụ na ihe dịka karismatik ma Ee, ị bịa na ị bịa na katọlik ndị ndị azụ otu a m na azụ m na a zụpụta m na ka- na karismatik charismatic so okay. m si etu ahụ too so mụ na ndị ndị bụ ndị pentikọstal na-eme ka ọ dịkwa ka mụ nwa ọ bụ onye dịka unu na fa pentikọstal abụ ofu mana fa mara na e nwe ebe m si abịa abịa e si zụọ gị ebe ya bụ isi na zụọ otu i si ekwu okwu nwe otu ọ na-egosi ị ma na a sị na tụzie nwatakịrị aka otu ọ ya esi wee ọ ihe ihe baịbụl kwu ị tụzie nwatakịrị aka otu ọ ya esi ga o too ọ ma ejefe ụzọ gị. Mm, eziokwu ife niile ị na-ekwu na ọ da aga dịka ị ma na a bịa sị "Eh, nwa gị a na-eti egwu biko kpọpụtakwa ya na fa naa n'iyi na ọ bụrụ Eziokwu. ọ- ọ- tibe ha n'egwu ọ gafelugokwa ọ ọ bụkwa gị ihe na n'iyi ka ọ bụ mana kịta unu bịa wetezi ihe iti egwu a dịka ndị na-enejere gị anya bụ ndị fans gị ndị ife gị na-amasị fa pụta fa na-ene gị anya ntụziaka na ndụ gị na otu fa si afụ gị o nwere ka fa jesi ụzọ o nwere ka ha si na ha ejekọtazie n'ife gbasalụ maka na ọ bụ onye fa na-enejele anya eziokwu ya na na onye ahụ na-enejere anya ndụ ya aghasaghị aghasa e nwe ndị tiri egwu nya a da-anụzi maka fa taa mm. mana ị na-eti egwu n'ụzọ pụrụ iche mm. amarọ m ma sị kene na anyị ekene gị na nke ahụ maka na o juru anyị afọ maka na ị bụ nwa anyị ị bụ nwa ndị Igbo mm. mgbe ọbụla mmadụ pụtasị na onye anụwa ma that igbo boy mm. onye igbo ọbụla ya obi ya dị aṅụrị ya asị na onye a bụ nwanne m maka na a sị na nwa onye na-agba ajọ egwu ọkọ iku a na-akọ nwanne ya kedu o nwe onye ị na-enejere anya n'ihe gbasara egwu a ọ bụrụgodị nọ n'obodo oyibo ma ebe a tupu dịka na egwu ị na-agụ o nwe onye ị na-enejere anya dịka nke ndị oyibo kpọ mentor mm. ị ma na ya ndị na-ene- ndị m na-enebala anya ofu onye m ma m na-enenyela anya ka o si eme egwu ya ka o si ebu onwe ya ka o si etinye aka n'ife ndị ọzọ na-abụsịrọzi e- sọsọ egwu but if i lukwa ebe ahụ ị fụ na ọ maka egwu ka e ji rapụ ya ọ batakwa n'ebe ahụ ọ nọ bụ Jay-Z afa ya bụ Jay-Z i nee anya ọfụma ị fụ na ị mago taata ị nụ a sị gị na na o gogo ndị na- ndị na-agba bọọlụ na o gotego tim ndị na-agba bọọlụ na o golu ya ego ego dị otu a dị otu a isi ego dị otu a dị otu a i tetakwa echi a sị gị na ọ gụgokwa nnukwu egwu na egwu ya ka na-ewukwa i tetakwa echi a sị gị a na o nwekwa em, dịka ụlọ na- na-emefu ihe a na-ekiri na na tv na ọ nwekwa ọ nwekwa nke ya ị mago so ị bịa ị na-ekiri maka ndị na-eme ndị na-eme ihe mụnwa chọ fa erirọ nne na Naịjirịa n'obodo anyị anụwa fa nọkwa mana ị mago mụnwa achọrọ ịjọ ka m just na-eme ya ka onye na-eti egwu m chọ ịdị na-eme ya ka onye na-eti egwu and onye nwekwa ife egwu ọ na-eti ọ nyanwa nwe ebe ọ nọ nyanwa ọ bụrọ na ọ na-etilu mmadụ egwu ọ nyanwa ji so ife mụnwa na-eme m bịa sị okay ka m nenee ebe ndị mụwa like ka fa si ahazi onwe fa alaikika m Dangote and ọ bụrọ na ọ dị eti egwu but alaiki m m na-agụ maka ndụ ya kwa ụbọchị buru akwụkwọ na-agụ fụ ka o si bido ka o si bata na biznes rice ọ na-eme osikapa ọ na-ele ka o si bata na simenti ị mago malụ ka o si bulu so ndị na ndị m na-ene anya abụsịrọkwanụ ndị na-agụ egwu ị mago ọ ndị nọ n'ọchịchị ndị nọ na ndị na-eme ọfụma ndị na-eme ọfụma ndị ama ama ị mago ndị a na-ama ama alaikikwa m ụmụnne m na-eti egwu o, ma Raw ma Flavour ma ndị nke na-abụrọdị ụmụ Igbo ma Ice Prince ma MI fa niile bụsị ezigbote ndị ọyị m but ụfọdụ oge m nee anya m sị mba na achọrọ m just ịkwụsị ebe fanwa nọ amarọ m ka m esi kenee gị ma gosi gị na obi dị anyị ụtọ na ije anyị bịa tata na nkata anyị na gị na-akpata na ụmụ ihe niile ndị na-agwasị anyị bụ ihe pụrụ iche maka onye ọbụla na-ekiri mụ na gị ugbu a ga-ama na ọ bụ na ọ na-ede egwu ị sị na mgbe ị na-arụ n'ụlọ akụ nke ndị oyibo kpọ bank ị kakwa na-ede egwu gị ka ị na-agụ akwụkwọ ị ka na-ede egwu gị ọ ya-eme ka ụmụaka bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-eto nto eto nchi chọọ ime ife anyị na-eme ka fa ma na ọ bụgo na fa nọ na mpaghara ebe ọzọ ka ha tinyekwuo uchu na ọ bụ na fa chọ igwu egwu ma ọ na akara aka ha bụ igwu egwu mm. ka ha hapụ ịtụfu ya n'akụkụ mm. maka na mgbe ọbụla ụkwara oge ọda mgbe o jikwa ruo oge itibe egwu ahụ pụta onye ahụ nwekwa ike iti egwu mm. ma sikwa na ya nweta ezigbo ego ọ chọrọ dalụ rinne em ka anyị kiritụ egwu gị maka a sị na ị ma na egwu gị a na-adị m mma n'obi afa egwu a bụ Anamachikwanụ hmm. mgbe m mere egwu anụwa okay egwu izizi m megodoro afa ya bụ Dat Igbo Boy mgbe m mere ya ị mago mgbe m tinyekwa ya i tinye ya na re- na ka ka e gebe ka ndị mmadụ na-egekwa ya a sị kekwa onye bụ onye Igbo nke a bịa bulu nnọọ asụsụ ya bulu omenala ya n'isi n'obodo anụwa anyị nọ na ya maka na ọ nọrọ n'ụnọ so even ọ bụghịdị mmadụ niile bịa kwụrụ n'akụkụ m mgbe m mere ya kwenye na ya m mechaa ya m bịakwa mee ọzọ a kpọ Aiye Po Gan mana nke a dị na Yoruba and ọ mụ na Terry G mee nke ahụ a nke a bịa wuo wuo wuo wusia- wusa ebe niile Nke- nke nke- nke a ka ya kpọ kịta mba na nke anyị akpọ bụ Anamachikwanụ Anamachikwanụ ee ka anyị jee kiritụ Anamachikwanụ ee anyị kiritụ Anamachikwanụ anyị azụta obere afịa anyị nachita azụ ọ bụrụ na ihu gị dị n'igbe onyonyo gị ugbu a na-ahụ m ị ma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị ọ ga-adịrị nwa afọ Igbo ọbụla na-ekiri m ugbu a mma ma ị nọ n'ụlọ ma ị nọ n'ala bekee ebe ọbụla i si ekiri m ugbu a ọ ga-adịrị gị na mma ka anyị jetụ obere ahịa anyị kiritụ egwu nwanne anyị nwoke anyị na ya na-akpa onye anyị na ya na-akpa bụ Tobechukwu Ejiofor nke e ji iLLBliss wee malụ ọ nọ n'ebe a kpọmkwem a kpọsịa egwu ya mụ na ya ka na-akparịta nkata

ị mago so wọta egwu m abụrụ egwu adama emekwa adama agụkwu ya ka ọ wee bụrụ na ndị obodo ndị ọzọ ada aghọta ọ ndị na-asụ onu ọzọ ga-enye anya ka anyị na-etinyezi ka anyị na-achọzi igosi fa na anyị ka fa maka ị ma na obodo anyị anụwa kewara ekewara nne e nwee ndị na-asụ onu nke a nwee ndị na-asụ onu nke a so ị ga-emekwa ka ị na ka ndị ọzọ na-afụkwa so i metụkwa no- na n'Igbo i mekwa ofu ma ọ ịbụọ n'olu Yoruba then ị na-achitekwa mebekwa Igbo ị na-eme but ihe niile maka iLLBliss bụ Igbo hmm. ka mụwa si ebu onwe m ka mụwa m na-asụ Igbo ebe niile ị gwabazi anyị bụzi anyị na-afụ gị anyị na-afụzi gị ị fụ na ide azọ Igbo azọ maka ụfọdụ ndị bịagoro ebe a bụ fa- ịfụ ka fa ka fa si eji onwe fa na ịsụ bekee na ịsụ igbo Fa- ọ banyego be- fa n'ọnụ. ehe, bekee kalịkwuozie mana ọ dịkwa mma maka ndị niile anyị kpọgo bịa zagolo oku anyị gosi na fa fụ be nna fa n'anya ụfọdụ ka ya bịa ịkpọ fa sị gị na fa amarọ asụ ya na- ya na fa- na fa ya bịa ị kpọzie fa echi fa bịa bụrụzi onye isi hmm. ofu mpaghara ebe n'anị Igbo hmm. ha bịa chịa ihe dịka Anambra maọbụ Imo steeti hmm. kedu oyibo ka onye ahụ ejichịrị na-agazi ọ bụ na ofu obodo kpọlụ ya ndị nne na nna maọbụ ndị nne kpọlụ ya oku o ruzie ebe afụ ọ sụbalụ fa bekee ya bụ na ife ọzọ m chọ ịjụ gị bụ ọ bụrụ na e mee gị onye isi Igbo ugbu a kedu ife izizi ị che n'ife na-emebinarị anyị kịta ị ya-ebu ụzọ dozie dịka ife ị gụrụ agụ maka fa niile na-ekili gị eh, onye ọbụla na-ekili gị kịta ama m na eh, ụfọdụ na-asị na fa alọ nlọ mm. hmm? eh, nwoke amerịka mm. lọọ nlọ sị na emesịa na mgbe dị otu a mgbe dị otu a mm. na onye dị oji ga-achị ọ kwa ọ na-eme kịta mụnwa na-alọkwa nlọ na emesịa na ọ ndị dị ka unu ya achịba ọ bụzi na unu chịba kedu onye dị ka gị kịta ọ bụ na a kpọọ gị ọchịchị kịta sị gị ụmụaka igbo niile ụmụ okorobịa niile sị gị na ha na-akwado gị na gị bịa chịa anị igbo kedu ihe izi gị bụ o nwegasị ife o nwegasị ife ndị o nwe ife m nọrọkwa na-ele ndị igbo ọ na-ewute m ndị Igbo ndị Igbo ada ụmụaka Igbo ada agụzi akwụkwọ onye ọbụla na-azụ afịa onye ọbụla chọ ịgbapụ China onye ọbụla chọọ ịtụ container from Malaysia ife niile awọzie afịa ị mago ị rapụzie ịgụ o nwe ife ịgụ akwụkwọ na-eme mmadụ ụfọdụ oge o nwe ife ruo nwanne o nwe ife ọ ga-achọ ime o lotekwa ọ sị na na mba nụ, ọ bụ na ị- ọ bụ na ị ya ya ọ bụ na azụrụ gị ọfụma ị gụọ akwụkwọ pụta ị ma na-emenwu ụdị ife a ị ghọta asịrọkwa m na ịgụ akwụkwọ bụ ife niile because o nwe ndị nọgokwa na- na-emekwa ezigbo ọfụma n'egwu anyị na-eti fa ejerọ akwụkwọ mana o nwe ife ije akwụkwọ na-eme mmadụ ọ na-eme mmadụ isi jụọ ya oyi isi luo ya anị ị ghọta ndị Igbo ara agụzi akwụkwọ ị banyezia na ebe mahadum ebe m- ebe m gara akwụkwọ Nsụka ị bata Zik's Flat m m- m bi na ụlọ na afọ nke izizi afọ nke nọ n'akwụkwọ. izizi sọsọ ụmụ nwaanyị juzi ebe ahụ ụmụ nwoke ana agazi akwụkwọ a sị na adị ọbụ JAMB sef ya na ule ha na-elele before ha banye na mahadum Kwa- kwa arọ ndị igbo na-abanye ndị vụnụ ndị igbo o bido na ụmụ nwoke ada agazi kịta ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ọ na-adazi na-ada one na-abanye a na-ada kwa arọ so fa na-agụzi akwụkwọ so ị pụtakwa na ị gụchakwa akwụkwọ pụta ndị na-achọ ọrụ ị fụkwa na ndị ọzọsị na-abụrọkwa ndị igbo bụ ndị nọgasị nọla ọfụma hmm. abụọ bụ na ndị Igbo eme a na-asị na Igbo a na-asị na Igbo enwe eze ị mago na ndị Ana m akwadobe ịjụ gị ya, gịnị ka ị na-eche Igbo maka ya? Igbo enwe eze ndị Igbo ada enyela onwe fa aka m na-ekwu ya am- onwe- onwe gị ị ma kpọchinụ m na nga mana ọ bụrụ na anyị ga-agwa onwe anyị eziokwu ndị Igbo ada enyela onwe fa aka onye obodo a anyị nọ na ya kịta anụwa bata n'ọkwa ọ kpọrọ nwanne ya tinyekwa ka ọ wee na ọ bụrụ na ọ na-akpọ ya but ọ na-akpọ ya ka ọ na-amụtakwa ife ọ na-alụ onye igbo banye o mechie ụzọ a na-akụziri ya aka nwanne ya nyelụnụ m aka chọrọ nụ m o nwe onye sị na fa ya na-atụ egwu na onye a bịazi makarịa nyanwa but ị mago ọ nya bụ ofu ife anụ ị chọ ofu ka m banye mụnwa bụ illbliss banye n'ọkwa m bụlụ eze na-egbo mkpa mmadụ niile mbọsi obi dị m mma but ọ bụrụ na anyị dị 5 dị 10 nọrọ ebe a na-eme ife anyị na-eme dị ise dị iri na-eme ife anyị na-eme o rie nne a nyụkọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ anyị adịghị emekọta ife ọnụ m na-ekwu ya na-ekwusi ya ike ị mago o wee bụrụ ya bụ na nke ịbụọ bụ na ị ga-achọ ka emekọba m ga-achọ ka anyị bido ka nnebe anya ọ bịazi dịzịa ka anyị na-atụzi egwu ị makwa na before a wee nụọ agha biafra before a nụọ agha bụ tisa naijiria anyị nwa nụnụnụ anyị nwa ji ndị ndị army anyị nwa bụ ndị nọgasị n'isi n'ife niile but agha anụ bịa mebisie ife niile so bịa mebisikwuo ka anyị nwa si eche uche anyị nwa na onye ọbụla nọrụzi ọ na-echezi nyanwa nwa ya na ụmụ ya ị mago o chedebezia maka ndị niile achọrọ m ka anyị mekọba ife ọnụ anyị bụkwa dịka ifikachi otu unu si maka na o nwee ofu ife ndị bịasigo ebe a kwuru maka gị dịka otu unu si enyere onwe unu aka o nwee ife ofu nwanne m nwoke bịara ebe a kwuru achọrọ m ibe akwa mana m wee sị chineke nna ekene dịrị gị ọ kpọrọ unu niile afa ka unu si nyere ya aka mgbe a na-agbagote ọ bụrụ na anyị niile bụ ọ bụrụ na onye ọbụla abịa na mpaghara ihe ndị ọzọ a na-emegasị na ndị mmadụ na- na anyị bụ ndị igbo na-enyere onwe anyị aka otu ọkwara afa gị ka nya bụ nwatakịrị nwokorobịa bịara ebe a na-ekwu bụ phyno ka ọ bịara ebe a na-ekwu maka gị ị nọrọ ebe a mana ndị ọ gwa maka gị ebe a ga-ebulu afa gị kpaghalịba a sị na ezi afa ka ego o nwere onye nwee ike ikuni echi niile wee sị na na eh, na o nwe onye kwulu ajọ ife ọ sị mba na enwekwa mbọsi phyno nọ na tv na-ekwu maka ife ọma i mere ya mgbe ya na-ebilite n'ọnwụnụ niile so wee tinye aja n'ukwu wee si agaba n'egwu makwana Phyno
bụkwa Raw Nwanne ka ya na ya bido wee mekọba egwu ya na Raw mee egwu mee egwu mee egwu Raw unu bunitekwa ya otu onye nwa ga-esi otu ike dị ya ọ kpọ ndị ọ kpọrọ afa erika Nghọta. ndị unu niile ka ọ kpọbara unu ọ gụsịsịba wee sị na erika wee na-ekwu ma Raw o, ma ngị nwa o, ma em, onye ọzọ kpọkwa afa gị ebe a bụ Okey Bakassi you know ọ bụrụ na unu adịghị eme ọ bụrụ na unu adịghị emekọ ọnụ o nwere ka o nwe ndị na-abịa na kafa na Eziokwu. mbọsị Raw bịakwa ebe ọ kpọkwa gị afa ọ bụrụ na anyị ad- ọ bụrụ na unu adịrị onwe unu mma o nwere ka onye ya-abịa onye- onye bịa kwuo maka onwe ya ọ naba ọ naba mana bi- maka na unu fụ onwe unu na- unu fụ onwe unu n'anya ife niile unu na-eme unu na-emekọ ya ọnụ Na-emekọ ya ọnụ. o nwe onye na-ebinite ebinite na- bụ bụ onye na-achọ iti egwu ma enyelu ya Enyelu ya aka aka. inwe s- e- akụkụ ebe ọ daje onye esi ebe a bunie ya akụkụ ebe ọ daje ọ sị na e nwe mgbe bụ sọ Raw ọ sị na e nwe e- site na from Raw ọ bụ ma ngị nwa o ma Flavour o ma ọ kpọbala afa amarọzi m afa ndị egwu niile Afa erika. mana o kwugide ekwugide o nwee okwu- o kwute okwu bịa ebe anụwa na-achọ ibe akwa ọ bụrụ otu a okunye na amago ife m jụlụ ya bụ gị nwa otu a ndị a niile si nyekwara gị aka ị wee binie kedu ị na-akwadokwa inyelu ndị ọzọ na-ebinite ebinite aka o wee sị m ee maka na ife emegolu nyanwa na ya ya arapụ imelu ndị ọzọ maka na emegolu nyanwa nya ya-emelu ndị ọzọ ọ bụrụ na anyị niile na-eme otu a na mpaghara ihe dị iche iche anyị na-eme ndị Igbo ama na-adị otu anyị si gbasasịa mm, gbasasịa nwere ndị dịkọrọ ọnụ mm. maka na ama m na ndị Igbo ndị Igbo dịkọ ọnụ kwuo ofu ihe n'obodo kwuo ofu ihe n'obodo a mana ọ dị ka ọ bụ na akpọ akpọ ihe dịka na-akpọ ọ dị ka ndị Igbo iwepụta nwa ofu onye ya-achị obodo a mm. na dịka ndị Igbo niile izukọ sị ka anyị wepụta nnọọ ọ ga-enyekwa obere nsogbu maka na before ndị Igbo achọpụta ofu onye ị ga-afụgodo nwanne ya n'anya hmm. ịfụnanya nwa adịsịrọzi sọ nyanwa ka anyị bịakwa anyị na-etinyekọta ya Raw bụ onye Abịa Phyno bụ onye Anambra mụnwa bụ onye Imo Chidimma bụ onye Imo achọrọ m anyị nọkọta anyị ama na-ene anya ka egwu gị na-ewu kanarị nke m mm. ka mmadụ onye makwanụ gị enene ama m mgbe onye ọbụla nwere onye ma Phyno mgbe mmadụ na-amarọ ya kịta anụwa anyị nọkwa nọkwa m kpọọ ya ị mago ife ife na-eme na ndụ erika ana m achịkwanụ ha ngolo ụnụ ọ Phyno bụ onye mụ na ya nọ n'ime ebe a na-etikọta dị egwu ya bụ onye tikọta dị egwu hmm. nya nwa bụ onye wepụta mụwa na-agafegodu mụwa akọtọchi iru nya bụ onye wepụtara ya sị m nwere ka anyị use ha na ọ ga- ọ ga-awork ka anyị tinye ya n'egwu anyị tinye ya ọ gaa so nya nwa bịakwa ọ kpọ m sị m bros kedu ife m che maka nke a m gwa ya sị ya na ọ dị mma but na igbo dị na ya n'idikwa ịgbagonite nwantịntị na fa ga na-ama ebe i si mgbe ọbụla so ọ bịakwa ọ kpọ m ọ sị m ị mago na ife niile na-aga ife niile na-aga nnọọ ọsịsọ ọsịsọ na ị mago na ụdị ụdịlị ebe ọ na-adị a ja-agụzi egwu kịta a nụnwa ị mago na o- o- o kwetarọ na abụ na ị jụlụ ya ofu arọ arọ abụọ gara aga na ọ ga-asị gị na ị na-asị asị o wee bụlụ ebe chukwu bugonitere ya debe ya m gwa ya sị ya na mmadụ niile ị na-afụ ka ị nọ na-agbago ị na-ada ị ga-afụ fa ka fa ga-esi wọdo gị bụ ka i si wee Wee jide wee aka wee ị nedo fa na-agbago. mgbe ị nọ na-agbago ị zọ people ụkwụ n'isi ka ị na-agbago fa ama nyelụ gị aka o nwee ndị na-agụ egwu bụ ndị igbo na-adị enyela ibe fa aka nwee ndị na-akpakwa amụ ndị na-akpakwa amụ na lukwa n'ime ife fa ama ntinye ụmụnne fa Be- fa- nna afụfanụ but ị mago because na ị mago fa nee m anya fa sị okay na onye nke a nụwa na ọ bago enidere anyị enidere ime onye a bụ ọga so ị mago ọ bụrụ ka obele ndị mpe mpe na-agụ egwu si ayọ fa ka mụwa si ayọ fa but ị fụkwa ị fụ na fa ada enyela ụmụnne fa aka ndị igbo makọta ọnụ anyị- anyị anyị nọkọdo ọnụ kwuo ofu ife ị ga-afụ ife ga-eme but anyị na-anụsọ ọgụ onye anambra pụta ọ sị ya na onye enugu na ya na onye enugu abụrọ nwanne onye abịa efeeluo na onye owere na onye imo na ya na ya anyị kwesịrị ịga ofu ụzọ onye nsụka asị na onye enugu ị mago abụrọ mmadụ ị mago but nkewa a niile ị bịakwa n'ala a nụwa n'ala yoruba ha nwa ka nwee nkewa karịa anyị nwa mana o lukwana n'ife ọchịchị ife ife maọbụ ife onye asụsụ ọzọ bịa Eh, yeah. fa- fa- fa- Olu- nọkọ ọnụ fa chịkọta ọnụ ịsụ ha n'alfa obodo fa ịsụkwanarị ebe ọ bụla aghọta ha so nọ. a chọ ka anyị na-amụtakwa from ka fa nwa si ebi ndụ fa then ịma tinyekọtakwa ya na ka anyị nwa si ebi ọ ga-adị mma ọ nwayọọ nwayọọ daalụ rinne em ụnụ fụ ka anyị si anyị na nwanne anyị nwoke si akpalịta ọ na-agwa ụmụ igbo biko ka anyị fụnụ onwe anyị n'anya ife ọbụla bụ ife anyị na-eme na mpaghara ọbụla nke anyị na-eme ya ọ bụ afịa ka anyị na-azụ biko ekwena ka a fụ ọtọ nwanne gị biko ọ bụrụ na akwa ka i ji nwanne gị agbala ọtọ n'ime afịa biko kpuchite ya maka na ọ nwanne gị anyị niile na-asụ ofu asụsụ a chọgide ife a gbagide okilikili ofu nne na nna mụrụ ndị igbo niile mụ na achọrọ ya mụ na achọghị ya igbo bụ ofu onye bụ igbo anụ nọ na anụ biko nụfụ nwanne m n'anya anyị na nwanne anyị nwoke bụ Illbliss ka nọ anyị ga-eje kiritukwa egwu ya anyị kiritu egwu ya anyị azụta obere afịa anyị nachata azụ e nwere ajụjụ dị oke mkpa m chọrọ ịjụ ya ugbu a ya bụ ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-afụ m biko buru oche nọrọ ana agbanyụkwala igbe onyonyo gị n'ihi na ihe anyị na-akpa bụ ihe gbasara gị gbasara ezinụlọ gị

kedu ihe bụ ihe mfịaramarụ n'ọrụ anyị na-arụ karịa ị ma na egwu dịkwa ị ma na ife niile ị na-eme bụ nke anyị adafụ anya sọsọ hmm. egwu ka anyị na-afụ mana anyị ma na ị na-eme ihe niile ife a na-eme erika anyị na ị bụ onye biznes mana nke anyị ji malụ gị nke anyị na-afụ n'igbe onyonyo hmm. kedu ife bụkarịsịrị ife mfịaramarụ mgbe ị na-agbagonite mgbe m na-agbagonite bụkwanụ ị ma anyị si esi bịa anyị dị ka ndị si um, ala ọzọ bịa maka anyị si n'ịmago so anyị gbagonite ruo ebe anụwa so anyị enwerọ ego e ji e, etinye ka i wee na-eme egwu ị na-eme ka i wee na-emekwa ihe onyonyo vidiyo ịmana so mgbe i bidocha ọ bịa dịkwa ka ọ ga-esi ike mana anọkwa anọkwa you know ị na-emekwa egwu na-edekwa ya ọfụma you know chukwu bịakwa o menyekwaalụ gị ụzọ ị na-afụ road ị na-atụrụ na-anọ n'anya ego bụ ihe Ee, ego- ntaramahụhụ. ego- ego na ọ na- ọ na-afịa arụ ọ dị mma ibidocha achọrọ m ka ị were ohere a maka ndị mmadụ pụta ha sị mmadụ na ọ dị Igbotic amarọ m ihe ha ga-eji wee na-asị mmadụ na ọ dị Igbotic ọ na-emezi ụfọdụ ndị ifele so biko achọrọ m ka i nye ndị nne na nna ndụmọdụ ndị nọ na Lagos a ndị n'obodo Igbo ka fa na-akụziri ụmụ fa asụsụ Igbo maka na ife anyị ji kpọọ okwu a bụ na asụsụ Igbo dị ka ọ na-achọzi ifu efu mm. biko na nkeji naabọ bụ 2 minutes mm. ka ị gwa anyị gwa ndị na-ekili gị ka fa na-akụziri ụmụ fa asụsụ Igbo mm. ya na na onye a kpọ na ọ dị Igbotic ya kwele na ya dị Igbotic mana maka ọ bụrọ Yorubatic ka ị ga-adị eh, ndị nọ n'ụlọ nne na nna na ụmụaka ndị ọbụla onye ọbụla na-ekili m a sị gị na ị dị Igbotic kweta na ị dị kweta ma na-etinye ma na-etinye just i were ndụ gị na-enye anya ị na-emezi ya ọfụma na-ebi ezigbote ndụ You know, ọ wụrụ- o nwerọ onye ga-apụta sị gị na ndụ nke gị na ndụ nke ya ka nke gị mma biko maka na ị bụ onye igbo so ọ bụ na ị dị Igbotic nsogbu adịrọ ọwụkwa awụ echekwana ya na na mmadụ na-agwa gị na i peka ọ na ike elurọ ka nyanwa si luo maka ọ Chukwu kele anyị niile you know ụbọchị i chetakwa na ị dị Igbotic chetakwa na o nwere onye bi n'obodo anụnwa nwere ụdị uche anyị nwe anyị nwa kasị azụ afịa anyị nwa kasị agụ akwụkwọ ị mago so ma nya fa niile bụla Igbotic nsogbu adịrọ maka igbo bụ eze
anụ m na unu bi amerịka
ụmụnne gị ndị niile bi Amerịka anụ m na onye sụọ oyibo ebe ahụ na e nwere nra na-adị ya ee ị sụọ na ndị ụmụnne mama m nne m ịgbago onye e, ka ọ na-azụ ụmụ ya ị sụọ ị kwụọ ị kwụọ nra a daa gị nra ee ụfọdụ zigazi so ọ dịkwa mkpa ma ndị nke bi na London onye sụkwanara ọ nwezi ike ịchọ ịsụ ị marazi ihe ị ga-asụ isi biko ndị be anyị unu ewekwana iwe na o nwe ihe m chọ ikwu but achọrọ m ịjụ ife ọ bụ n'igbo ọkụghọta ụmụaka mana ha toro tokwa ọfụma dịkwa too na-asụ igbo na-asụ igbo ọfụma Anyị ị mago ekwesị a- anyị achọlụ m ndị niile a mụ n'obodo oyibo Eh, na-asụ igbo na-asụ Igbo. e nwee ife nrita ha ya enwe anyị ya ka anyị ra wee wee na-eme ife a o nwee ife nrita anyị edebelụ fa Okay, iche okay. maka na amazi m nke bụ na ndị ọcha pụta fa fa kwụrụ ọtọ fa enero mmadụ anya n'iru wee sị na igbo asụsụ igbo ga-efu m wee sị fa na asị Ama efu. na asụsụ igbo ama mfu maka na Ama efu. ị fụ onye igbo ma onye a maara ajero- o jere akwụkwọ ọ pụtazie nke ọ ya asụ asụ sụzie na igbo e ji malụ gị a- bụ asụsụ nna gị asụrụ m ndị ndị igbo ya agụ akwụkwọ nwa ọbụla a mụ na igbo kwesịrị ịgụ ezigbote akwụkwọ Ezigbote akwụkwọ. ọ ga-abụ ọ pụọ ebe ọzọ o nwee ike ya na ndị ọzọ kparịta nkata mana ọ ma mme ka ọ chefuo na asụsụ bekee ahụ bụ asụsụ mmadụ ya na na o kwesịrị ịma asụ ana nna ya asụ ọfụma. A- na-asị gị ka ebe i si si na ebe ebe dị otu a ka i si anyị ga na-amụkwa omenala Daalụ. you know, ife dịgasị iche iche akwa anyị ọjị ka anyị si eli nri ụdị nri anyị na-eli ka anyị si anụ Kee nwaanyị ụdịrị nri unu na-eri na Nkwere Eh, Nkwere bụ na ife ọbụla anyị na-eli ofe nsala na-elikwa nri nri a sụrụ asụ nri ji Ya, a sụrụ nri ji. asụ nri ji na- na-elikwa ofe ọha ị mago Anyị- anyị- ekwuzina ọzọ maka ndị ndị ndị nọ na ndị na-ekili gị nwere ike ha nwezi ike si na TV je ebute ofe ọra ka ha lie nwee ike eliri ofe ọha asị
ọ dị mma achọrọ m ka ị gwa ndị na-ekili anyị ugbu a ka fa bịa kwado ife anyị na-eme bụ na a kwadoro ife a ego ka e ji eme ife niile a, ka ị yọọ fa nwa igbo ka fa bịa kwado ife anyị na-eme. ok biko ndị na-ekili nwere o- if- ihe ha na-alụ na-akpatara ha ezigbo ego o nwe ka unu ga-abịa batanụ ka unu bịa nyere anyị aka nye anyị ego anyị ga-eji wee na-emefu ife anyị na-eme unu chọọ ịdị na-afụ anyị na-afụ anyị mgbe niile ị fụkwa mụ nwa ị fụkwa onye ọzọ na-emekwa ọfụma anyị needikwa ka unu bịa kwado anyị kwụrụ anyị n'akụkụ ka anyị na-eme ife anyị na-eme you know, and Chukwu ga-agọzi unu you know. daalụ nne kedu okwu ị ga-atụpụrụ ndị chọọ ịdị ka gị na ndị na-agba mbọ fa tinye fa tinye ka mmadụ niile nọkwa na-ekili chọkwa ịdị ka m chọkwa ịdị na-agụ egwu you know chọọ ịdị ka mụ ọ bụrụ dị sọ m chọọ ịdị ka Phyno chọọ ịdị ka Raw nwanne chọọ ịdị ka onye ọbụla you know buru n'uche na ife niile si chukwu n'aka and buru n'uche na chukwu enyego gị o nye gị- o nye gị ya o nyego gị ya ọ ma-anara gị ya then gị nwa nọrọzie lụbazie ọlụ dị na ya gbabazie mbọ gbaa mbọ Ibu- igbo gba- gbaa mbọ fụ onwe fa n'anya o nweredo onye ga-afụzị anyị n'anya
daalụ rinne ya bụ na okwu niile i kwu tata ha niile bịa gbakọnata n'ịfụnanya ịfụnanya na ndị igbo ịfụ onwe fa n'anya e nwee ebe Igbo ọfụ. nwa afọ igbo ọbụla nọ ọ bụrụ na ụzọ kpọchiri akpọchi ọ bụrụ na gị ji igodo ịkpọghe ụzọ ahụ biko kpọghelu nwanne Yeah. gị maka na ị- onye i meelu ihe ọma ihe ọma ahụ ga-adịrị jebe onye i nyere ego tata o lisie ego ego echi ego agwụ mana onwe onye ọbụla ị kwadoro afa gị ga-adịgide onye a nwụgodi ọnwụ afa ahụ ga-adị dele na-aga bikonụ ka anyị fụnụ onwe anyị n'anya ka anyị gbakọtanụ ọnụ fụ onwe anyị n'anya ọ ga-adịrị ee ụnụ mma kedu ihe de- ya- ọ bụ na a sị gị kịta na ofu ife ị ga-achọ ịgwa ndị mmadụ na-amarọ maka gị ama m na amarọ m ma ndị ndị igbo onyonyo ndị ọzọ ama na ị nụgo nwaanyị mm. maka ụmụ agbọghọ ndị ga na-ene gị anya ọ nụgo nwaanyị bụ Illbliss ọ nụgo nwaanyị ọmalịcha nwaada dị mma e, ị nụgo nwaanyị kedu ife ọzọ ọ dị ka ndị mmadụ amarọ e, gbasara gị agwa anyị ị ma na ụfọdụ ife mụwa mee mgbe m bata fụ na m nọrọ ọfụma n'ife egwu bụ na m bịa sị ka anyị bịa rinne and uche m ga-adị na ndị obodo m ndị ndị nke m ndị igbo m tinye aka selu obele nwa a na-akpọ Chidinma pefụ mpe selu ya sebata ya sị ya ngwa ya nọlụ ya gụba na m ga na-enedo ife ọ na-agụ tinyekwa aka selu Phyno tinye ya na-achọkwa ndị ọzọ m ga-esepụta fa na-ada akpọkwa m rinne from Enugu eh, kpọchie m ka anyị ma ọ bụ na ọ ya-emenwu ife dị na nsogbu adịrọ m anya rinne anya rinne na-anya afọ m ya na ụmụaka ụmụaka ọ gụsịzie akwụkwọ akpọnye gị ya ị kpọlụ naba maka ife ọ na-agụ n'egwu Ọ ọkwa karịrị. arị abụọ na na ok- arị ịtọ ka o mere n'ọnwa mana egwu Ọ ọ nne m, na-agụ egwu agwọ niile. na-amụ ife toro og- toro ogonogo.
ọ na-agụ egwu niile so o tolitere ha na nwa arụọ ya bụ ọrụ akpọzie ya kpọnye gị Nsogbu sị gị gị adịrọ. ngwa si Nsogbu adịrọ. si Ọ- kpọrọzie ọ lụọ m ife m chọ ime so ụfọdụ oge ị na-afụkwa fa na tv ma mmadụ na ọ mụwa odefa si nọ jebe. nọ ị mago ebe mụnwa ka mụ- mụnwa bụ onye na-ezipụgasị fa mee nke a mee nke a ị mago ife niile gbasara fa sikwa mụnwa n'aka mana ka ị na-emere ndị ọzọ chukwu a na-emerekwa gị afa gị a na-aga so onye ka m ji wee sị gị na ka afa gị si aga ị bịaba ebe a mana amara m o nwe onye na-agụ egwu bịago ebe a na-akpọrọ gị afa o so n'ife m ji wee sị na ọ sị ya bụrụ na i jebe amerịka ahụ na mụnwa ya eji ekwentị ekwentị si amerịka kpọnata ya Jonathan ị fụzi na ị fụ ka m si kpọ gị na-akpọgide gị na ya bụ ekwentị nọkatazi ọkwa nwaanyị a m ma ejeriri za nwaanyị oku ka ọ rapụzie m aka ọfụma ị ma na ụfọdụ oge ị na-agbagharị na-achụ ego ụfọdụ oge ife ị na-eme amaka and ọ ndị be anyị ka ị na-emere ya and ọkwa Chukwu ya na-agọzi na-enye unu ife niile arụ isi ike ife niile unu na-eri ka ife na-aga ọfụma m fụkwa onye Igbo na-eme ọfụma m makwa na ọ ga-enyekwa gị ọ ga-ewelitekwa ife ị na-eme m kpọkwa ya sị ya bịa hmm. ya bịakwa mma daalụ rinne hmm. ụmụ Igbo otu a ka anyị si wee weta nkata anyị na nwanne anyị nwoke kpa tata n'isi njedebe anyị ma na anyị kpọọ ya oku mgbe ọbụla ọ ga-aza maka ọ bụ ofu nwa Igbo ofu nwa okorobịa nwa Igbo ife Igbo na-amasị ọ sị na mgbe ọbụla anyị kpọrọ oku ọ ga-abịa zaa anyị ọ bụrụ na i kiri m tata aha m bụ Precious Ọkụchukwu ọkụ Jehova Okafọ mm? ọ ga-adịrị gị na mma achọrọ m iji ohere a wee jụ gị ị nabatago Jizọs Kraịst na ndụ gị ọ bụrụ na ị nabatabeghị ya na ndụ gị kịta bụ ohere i nwe iji wee nabata ya mee ya ka ọ bụrụ onye isi ndụ gị ka ọ bụrụ onye ga na-eburu gị ụzọ na-ekporo gị azụ na-agwa gị ihe ị ga-eme na ihe ị gaghị eme n'ihi na obere oge ka anyị nwere n'ụwa ọ bụrụ na i bisie ndụ gị n'ụwa kedu ebe ị ga-anọ ma emesịa ọ ga-adịrị gị na mma ka ị na-achịgharị obi gị n'ihe a m kwuru ugbu a ama m na nke bụ nke kasị maa mma ka ị ga-ewere ọ ga-adịrị gị mma ka anyị hụ n'izu ụka ọzọ abụ m nwanne gị nwaanyị Precious Ọkụchukwu Okafọ nke wetara gị ndị ama ama n'oge Igbo Amaka nke izu ụka a ọ bụrụ na o ruo n'izu ụka ọzọ mụ na nwanne unu nwoke ma nwanne unu nwaanyị unu ọfụma ga-anọkwa kpa nkata otu Igbo ga-esi ega n'ihu ka ọ dịrị ndị Igbo niile na mma